Igbo bụrụ nze ma ọzọ na-ekelekwa m unu ndị be anyị sịrị na o buru nwata ụzọ sibe nri na-aka ya enwe mkpọmkpọ ite ndị mbụ na ndị egede ndị ichie na-ekele m unu ka onye chiri ya zere oke ọkpa kwa akwa ebe a na-achị efe ogo ego kwụzi gụkwa ọnụ ndị be anyị na-eme aga

Ezechitoke Abịama na-ekele m gị eriri ji obere naanị egbuchi n'oge na anyị ayịọnụ gị maka ndị be anyị sị na ndụ bụ mbụ ma ndụ bụ isi onye dị ndụ na-achụ ego anyị ekele gị nta nta wụ ahọ nta wụ ahọ ọhụụ n'ala igbo n'ala Nsụka Asadụ Ideke Arụmọna ndị be anyị sịrị na-agbakwa nwa chi bụ mgbe o tetere o nwere mgbe munyi bidogo mere ga na-abịa echite echi echite jenụwarị echite disemba mana ụbọchị munyi dara be anyị mbụ bụ ahọ ọhụụ munyi bịa ma n'ihe kpọrọ nkụ ebido hudo mme munyi bịa ma n'ihe chanwụrụ achanwụ enweme ndụ munyi bịagide na-ebido kọgide ọrụ munyi na-egosi ndụ ọ na-egosi olileanya n'ihe oriri ga-abịa aja ya bụ munyi dara ụnyaa enyasị ụnyaa bọta nta bụ ya bụ emume bụ n'eka munyi shiri n'elu ji ada ọ dadịghị na zinc ma ọ dadịghị na gbamgbam na o shi n'elu ji adalata n'ihe m jiri echeta ya mgbe m cheta ya bụ munyi mgbe mụ gọọ ọhọ ndụ ma ahọ anụmanụ nere anyị bidoro dị na anyị oyi karịma aka ise anyị ya-adị ka echi na echi agwụkọghị agwụ ihe na-enwe anyị achọ ile ka aga n'anyị ndụ n'ihu ndụ n'azụ n'eka ibute n'eka ụtara n'elu n'ala ihe akụ akụ ihe enwe enwe Ezechitoke Abịama gọzie onye na-ehu ọbụla onye na-ekiri vidio na m na-eme wara na anyị ụzọ mbụ ụzọ ga-adaga ihe ndị ọzọ memere onye ihe anyị meme nke anyị ha gara ise onye chọrọ ịrụ ụlọ ụgwọ ya ga mụrụ ga-arụ na ya ya bụ ụlọ onye chọrọ ịgba moto ihe ihe goo ihe ya bụ moto goo ihe n'ihe ego e je-eji emedo ya bụ moto ya gba fuel ise ndị na-achọ nwa ọmụmụ n'ihu na azụ ise ndị mụtara nwa ma ha hụghị ihe e je-eji azụ ya gwa ya ga m odo ma emere m ụzọ kpotere na anyị ihe anyị je-eri ka obodo a gbasiri ike na anyị bụ ụmụ gị ataga ahụhụ ise ndị be anyị na-arịọ ogologo ndụ anyị dịrị anyị hụrụ ụmụ ụmụ ụmụ anyị mechie emela anyị na anyị nweta ego ọba anyị nwewe eshi ishi ike anyị ga-eji erie ise ya dị n'onye ka ọyị dị n'onye nye ọyị onye sịrị ọgaraga anyị ji agata na bụ ogwugwu ile were ka anyị lega anyị kpochikwe zọmanya ụkwụ onye sịrị na ihe ọma ya eme na anyị emeghị n'ihu ya o meghe n'azụ ọ lara ebe ma ọ nụrụ a na ise ndụ arụ ike n'isi mụ n'isi ndị bụ ugwu agụgụ niile isi ndị bụ eze nwajụ niile be anyị na-arịọ ka munyi ma bụ na anyị munyi ọma bụ na anyị ga-eje weta na anyị mmeghe ụzọ achọghị anyị ga-agarịrị ga-ebido gagharị ọrụ anyị na-arụ ma akwụghị ụgwọ anyị ebido kwụgharị ya ụgwọ ndị ga-enweghịta ego ha ga-eji ebido ashụa gị bụ Ezechitoke Abịama jikọ onye zitere gị ego onye ga anaghị emeride ọfụma ji ebido mee ego ọfụma ahụ anụmanụ ihe anyị kọrọ n'ala jegoje ihu ma ya aja amị ma ya aja akwụa nri ma anyị ji eriju ehọ nwetara nke anyị ji enye ndị ọzọ ise ihe ntụ n'ọnụ naijiria ewekọghị isi anyị ise ihe anyị ji eri akọkọghị anyị ihe ji eri anyị ahụkọghị anyị anya ise ọ bịara igbu anyị ji egbu onwe onye nkwụ ya azụ chipite mere ha na-agba na anyị izu agba na anyị agbakọ na anyị ekwu okwu ọjọọ akpa nkata ọjọọ agwọ eke na anyị sị na ọ bụghị maka anyị munyi enweghị iro ka munyi ma gị na-esọfụ na anyị ihe ọjọọ nkata ndị iro ile munyi ma sọgharịa ile larịrị geg ndị iro chere maka anyị munyi kohishi munyi gbakụrụ ha onye sịrị na anyị adịkọghị oyi ọ ṅụrụ munyi ya gbagbe onye sịrị na anyị adịkọghị oyi ya were ala zere munyi munyi ka ị bịara ya emetụla ala